of comrade Mtanyiwa on Limpopo FM ali comrade tikangomva mawu amenewa mitima yathu imakhazikika akuti Jonathan takatengani madzi ndimwe wabwera comrade Mtanyiwa osadandaula Malawi dzikoli mwini wake ndi mulungu dzikoli mwini wake ndi mulungu analilenga kumwamba ndi dziko lapansi ndipo chitamukomera iyeyo mulungutu osati munthu koma chitamukomera mulunguyo ndi pamene anapanga chiganizo chonena kuti kuli bwino mkatimu ndiyikemo anthu nde zinamukomera ndi kumulenga munthu ndi anamulenga adamu atamulenga adamu ndi pamene ati "Ah, wachepa nalo dzikoli wachepa nalo koma iwe iwe ofunika ndikupase munthu amene azikuthangatira mumvetu chichewacho ndikufuna ndikulengere munthu amene azikuthangatira nde chinamkomera mulungu yomwe uja muzimvatu mawuwa chinamukomera mulungu yomwe uja kukamgoneka mamuna uja tulo ndikuchosako nthiti ndikukampangira mkazi mulungutu ameneyo china china china chilichonse chimakhala kuti chamukomera mulunguyo kuti chinthucho chichitike chimene sichimamukomera mulungu sichimachitika Limpopo FM ndi comrade Mtanyiwa ndiye chamukomeraso mulungu yomweyo chamukomera mulungu yomweyo analenga dziko lapansi ndi kukamulenga mamuna uja ndikunena kuti comrade Mtanyiwa kwacha lero ayankhule anthu panga programu ya nkhanga zaona tikamagona tizidziwa zonena kuti miyoyo yathu ili m'manja mwa mulungu osati ili m'manja mwa munthu iyayi onse ochita zoyipa onse ochita zabwino miyoyo yawo imakhala m'manja mwa mulungu oti kungakhalenso chifuniro chake cha mulunguyo kunena kuti awa chifukwa chonena kuti apanga upandu wonena kuti amuphe comrade Mtanyiwa tulo lawoli likhale longopitirira asadzukeso ndi zotheka kumukomera mulungu yomwe uja nde anthu ambiri timaona ngati timaona ngati tikukhala pa dziko lapansi chifukwa cha chifuniro chathu kapena chifukwa chonena kuti ifeyo ndife opambana ayi koma ndikuthekera ndi chifuniro chake cha mulungu kuteroko mulungu atafuna onse amene amaganizira kupangira zoyipa anzawo lamawa ak- akhoza osaliona Mulungutu atafuna osati ife anthu ife tilibe kuthekera ife zimangochitika by chance imfa ya chilima inachitika by chance anatenga machansi nde by chance chilima anamupha ndi anthu ena aja achakwera mukandisaka ine ndikundipha mupindule chani chifukwa limpopo fm izakhala ikupitirirabe izakhala ikugwirabe ntchito ndipo zonse zimene ndimaulusa inezi zizaulusidwa chifukwa anthu mwina simmadziwa when we say mtanyiwa ndi magulu a anthu ochuluka amene akupanga mtanyiwa kula chitetezo akupanga mtanyiwa kuli oyimba akupanga mtanyiwa nchifukwa chake timabwera ndi nyimbo zothyakuka pano amene aja ndi amtanyiwa okhaokha kuimbira dziko lawo tili ndi amtolankhani athu amene aja ndi amtanyiwa ndi anyamata a it pa limpopo fm amene aja ndi amtanyiwa kuti akula achina lufeyo wa lufeyo dj don trust tili ndi akaoleya tili ndi dj dj max onsewo antanyiwa nde tikamati tiyeni tizinsaka ntanyiwa tizinsaka ntanyiwa mukulimbana ndi anthu chifukwa ntanyiwa ndi dziko la malawi mchifukwa chake kungoyambana kungoti tifuna tikamsake ntanyiwa dziko lonse la malawi likumadzuka ndi kuyankhula anthu amene ali m'mayiko akunja akumadzuka ndikuyankhula limpopo ndi comrade ntanyiwa programu yathu ya nkhanga zaona chigawo chakumasana kuno akutipatsira ndi aja a m and z plastic shop amenewa akupezekera ku balaka ndipo amenewa akupezekera ku balaka ndi kumene tingapeze amenewa amagulisa zinthu zosiyanasiyana tikafika ku balaka tingofunsa kuti m and z plastic shop ili pati anthu nonse amene mwazungulira madera awa sawali toleza chiyenda chiyenda us- chiyenda usiku kwisa chingeni sosola misu jimu kachenga chilipa mbatamira seche ndi madera onse ozungulira balaka tapitani pa m and z plastic kumene mukapeze mabeseni olimba abwino aja a ku south africa akupezeka pamenepa mafudu oma akupezeka pamenepa mapoto enanu mapoto anu anatha kalekale chokuti ichi ichi ndi poto sichimadziwika kwangokhala chinthu chokhala ngati chokuda olo mlendo kuti aone poto amene mwa- mwaphikira chokudya chimene chocho mpaka atafunsa kuti amwali mwati muli pa banja zonena kuti kuli AMZ, amz plastics uku simukuzidziwa tapitani mukadzipezere mapoto kumeneko kukupezeka mapoto ma 4 pc ma 8 pc ma 12 pc mipando ya plastiki ndipo ubwino wake mukazifuna zinthuzi mukayimbira foni tikufuna chakuti chakuti chakuti mitengo ndi ndalama zingati amasonkhanitsa zonse ndikuyika mgalimoto ndikuthamanga ndikudzakusiyirani sikutinso muvutika ndikuyenda ayi muli pakhomo panu mungowauza ndikufuna chakuti tajambulani chakuti tajambulani chakuti amenewa ndi a mz plastic shop telefoni namba zawo 099 40 83 83 3

36 78 9 inu nonse amene muli ku balaka mwayi muli nawo tsopano palibe zonama zonena kuti iyayi tinalephera kuphika ndiwo chokudya chifukwa chonoti palibe popakulira mbale iwo ali nazo limpopo nde kulinso tizipande zija za plastic

muli bwanji nonse amalawi konse kumene muli this is comrade mtanyiwa pa limpopo fm chigawo cha kumasana programu yathu imene tiyambe tiyambe motere programu yathu imene tabwera nayo

amalawi nonse amene munapita kukapangisa mapasipoti anu ndafuna ndikudziwiseni kunena kuti palibe chilipo ku immigration ndinayimbiridwa telefoni kunena kuti comrade mtanyiwa mubwere muzatenge ndalama zanu zimene munapangisa pasipoti ngati a immigration anandiimbira ine foni ineyo what more inuyo anandiimbira foni comrade mtanyiwa zatengeni ndalama zanu mapassport kulibe chifukwa chonena kuti contract imene anapasidwa mwana wa chakwera nick chakwera komanso a vitumbiko mumba ya hightech contract imene ija yatha sakufunanso kuwaonjezera chifukwa chani sakufuna kuwaonjezera akuti ainakewo akuti tu mmaganizo mwawo osati mmaganizo mwa amalawi akuti mmaganizo mwawo akuyesa kukambirana ndi aja a technobrain kuti abwerere azapange mapasipoti a original koma ife titayankhulana nawo a technobrain atiuza zonna kuti ngati azabwerere mdziko la malawi azabwera chifukwa chonoti ulamuliro wasintha chifukwa anapangidwa chipongwe akuti akufuna atagwiritsa ntchito technobrain kuti abwerese mapasipoti a original ndi kuti amalawi chikhulupiriro chathu chisachoke pa achakwera alemba m'madzi akanaziwa kuti olo mmawa

ana anadya chani bambo anzeru amenewo nthawi ino ana akukonzekera ku sukulu kodi ali ndi sapato kodi ali ndi uniform bambo anzeru ameneyo koma si zimene ndikuziona ine mdziko la malawi mtsogoleri wa dziko nduna zonse za boma akakhala comrade mtanyiwa

munapita ku mpingo wina kukapemphera kumene koko mwabweresako mapokoso ndipo mpingowo anthu ayamba kubalalika munapita kukapemphera ku mpingo wina kuli mbuli amene mtsogoleri wa mpingo umenewo ndi a mofati ndipo munalonjeza mpingo umenewo a kondwani nankhumwa kuti mupereka ndalama ija yokwana 10 miliyoni kuti anthuwa akonzere tchalichi chawo analitu maganizo abwino koma simunapite kukapereka ndalamayi lero mpingo uja wayamba upasukapo akhristu amuukira mtsogoleri wadya ndalama zimene apereka anankhumwa mtsogoleri kuyesa kunena kuti palibe olo muone mmafoni mwanga olo mupite ku banki olo mutayimbira a Kondwani Nankhumwawo ine sinapasidwe ndalama ndiye ananko- anankhumwa pitani ku limbuli mukathese mulandu anthu akuvuta mpingo ukutha mwathesapo mpingo ndiye anthu akulimbuliko akuti ngati simunakhale president mwayamba maboza mukazakhala president ndiye muzawanamiza bwanji

comrade ntanyiwa pa limpopo fm amalawi ndafuna kukudziwitsani kuti mkatikati mwa anthu amene akusaka mkatikati mwa anthu amene akwasaka a Norman Chisale munthu amene watumidwa ndi a Nick chakwera komanso dango mchimwene wawo wa chakwera ndi ganizani kuchombo a ganizani kuchombo ndi amene ali nawo mu gulu lonena kuti athane ndi a Norman chisale this is comrade ntanyiwa pa limpopo

ananyowa mukabudula kunyowa mukabudula ah comrade osangonena kuti anazikozera bwanji zimenezo nzanu ine ndangonena kuti ananyowa mukabudula kunyoweratu kuti kodi mwana ameneyi akupanga bwanji mpaka natuti kuti magalimoto kukafika ku nyumba kwa abambo ake galimoto ya tx imene amayendera a national intelligence service dg ngwira ndi amene anatumiza achina ganizani achina ganizani kuchombo anali mgalimoto imeneyi anapita amene akutumidwa anatumidwa ndi a Nick chakwera kodi kungoti mwana woyipa abambo woyipa banja lonse kungokhala lonena kuti kodi ine mesa ndimamva kuti mwana wa president ndi mbusa abambo awonso ndi abusa chifukwa chani mwasankha kugwira ntchito zolakwikazi ndeti kuti anthu anatumidwa kupita ku nyumba kwa abambo awo a ngwirinji Mwa, mwana wa amalemu aflora selemani pilot zomvesa chisoni munthu kungonena kuti ndapita kukaona abambo anga anthu njenjenjenjenjenjenje akupita kwa abambo ake kukatani kodi tisamayendere makolo tikakhala kuti tikugwira ntchito miyoyo yathu yonse izingokhala pa ntchito sitimafika kukaona makolo nde atangomva kuti kukubwera exclusive komatu ndi mafunso tikumvazi ndi zokuti bwanji izi zikuchitikazi ndi zotani inutu fasani ngati exclusive yo iliko mwini wake mulungu ndanena kuti ali ndi kuthekera mwini wakeyo ndipo mu nthawi yake yoyikika zonse ziziwika funso limene ndikufuna ndikufunseni amalawi ngati a mcp samene anapha chilima nanga nchifukwa chani mu ndege muja munala mcp

chikoma chathu cha ndale chitathu chapita basi saulos chilima uja ino anthu ndikulibe amalawi funso limene ndikufuna kufunsa chifukwa ndikukonzekera kuti ndikupaseni china china chilichonse amalawi musadandaule ndikukonzekera kuti ndikupaseni china china chilichonse nde ndimaonera zinthu zimene zimachitika mu ndege

bridge linathyoka kalekale azitsogoleri amene ali kumene koko kuli a chaponda nde pali wina waiti tibwera ndi nkhani ya waiti titambasule bwinobwino bridge limeneli muzingoliyang'ana anthu azivutika kudusa koma mukunena kuti mufuna mulowe mboma a chaponda a waiti inu amene mukunama kunena kuti ndinu a dpp bridge lo muzingolisiya choncho tangolandira uthenga kunena kuti ma police station ambiri kwayamba kugawidwa mfuti

amalawi ndikatero tusiyane pomwepo tikumanaso chigawo chakumadzulo ndibweranso ndi programu ya nkhanga zaona ndimangofuna ndikuchoseni nkhawa nonse amene munali ndi nkhawa kuti kodi comrade ntanyozi kuti bwanji ine am alive am untouchable a man sent through god ndatumizidwa ine ndi mulungu kuti ndizapulumuse mtundu wa malawi ndiye ndikuti ngati imfa ija inali ngozi mu ndege muja mwapezeka bwanji zithunzi za anthu a mcp funso langa ndi limenelo sindikudziwa inunso amalawi mundithandizira kundifunsira funso limeneli mukaona vidiyo imeneyoyo ndiye mumuona wina wa mcp ali momwemo pamene ena ndege yomweyo anayikana kuti satha kukwera chifukwa chonena kuti yazaza

ali kodi comrade mtanyiwa tikongoza nkhani ya a charles mpaya chikuchitika ni chani ah, imeneyo tayidzeka kaye imeneyo tayidzeka fatsani a malawi imeneyo tayidzeka si nkhani zimenezo yayi anthu akuziyendetsa nkhani zimenezo fatsani si nkhani zimenezo